kelee unu kenekwa unu ọzọ abịala m n'ọgbọ ka m si abịa nwanne unu nwoke bụ maazị uchenna ijegalụ atụọla ka o si atụ iwetara unu ozi ọma ahụ nke sitere na prosium telivishọn na redio unu makwa na asụsụ anyị na-asụ bụ asụsụ igbo unu makwara na ihe a na-akpọ program nke anyị na-eme bụ anyị bụ ndị igbo maka ndị bịara ọfụrụ na-ege ọfụrụ mana ka o si na-adị tata anyị ga-ewetara unu isiokwu dị iche iche ma ofu mkpụrụ isiokwu ọ ya bụ ịnụ ịnụ izu onye ọzọ o nwee okwu dịgacha ha daa n'Igbo ọ ya bụ ịnụ ofu afa ọ dịka ibe ya e were ihe na-atinye n'okwu ọzọ okwu dịka ugwu na ugwu ị ghọta ihe m na-ekwu kịta ugwu na ugwu ugwu dị iche na ugwu ugwu bụ ihe ndị bekee na-akpọ respect ịkwanye ugwu inye ịsọpụrụ onye ọbụla ka o si dịrị ya mana ugwu bụ ihe a na-enyi ya n'elu ugwu a na-enyi ya elu ụfọdụ ndị na-abụ apụta ha chọ ikwu ya ha were ugwu wee mee ugwu ọ dịka ụkwụ na ukwu ha ncha bụrụ ofu ihe ukwu bụ nke dị n'arụ mmadụ ụkwụ bụ nke anyị agaga n'ije ha ncha dị n'arụ mmadụ mana ihe dị iche dị n'ime ha naabọ mana ụfọdụ ndị ha dị ide Igbo ede ma ọ ha chọ ịsụ ya asụ e were ukwu mee ụkwụ ihe dị iche ọ dị ka okwu dị ka akwa akwa akwa na akwa ị fụ na ihe ịnọ ka m kpọ kịta akwa akwa nke a na-ebe ebe akwa nke a na-arahụ arahụ n'elu ya akwa nke a na-eyi eyi akwa nke ọkụkọ na-eyi a na-ata ata ị fụ na ihe ịnọ a dị iche ihe e ji ekwulu ife a bụ na anyị agwala unu kemgbe na anyị mepetere ihe a ka anyị nwere ike na-akụziri ndị Igbo ndị ọzọ na-ada asụta asụsụ Igbo ọfụma maka na ndị Igbo sị na ọ jụrụ unu ome gịnị ekwu obe osi ọ ya ajọgbu udene sigbuo nkakwụ na ị bụ nwa afọ Igbo Igbo a na-afịa gị arụ ịsụrụ o nwe nnọọ ka ọ dị ọ bụrụ ọka ọ bụrụ ekwesịrị imecha acha ayọ m na-ayọ gị nwoke na-ege m ntị gị nwaanyị na-ege m ntị ị ga-agba mbọ ka ị mụtakwara asụsụ a maka na e sisie nri ya adị etinye nnu nri ahụ ọ na-aghọzi ihe ọzọ dị iche ụmụnne m na ụmụnna m m na-ayọsi unu ike ka ụmụazị unu ka unu na-agba mbọ ka unu na-agụnye asụsụ igbo a n'isi ha maka na onye ọbụla amara asụ asụsụ nne ma asụsụ nna ya o nwere nnọọ ka onye a si dị ọ dị nnọọ ka nwa agbọghọ amara esi nri ịmụtazia gị ọsọ itepa nke na ndị otu eke ya mụta ee ụmụnne m na ụmụnna m mụtanụ asụsụ igbo na asụsụ igbo amaka ọzọ dị ka ibe ya bụ agwala m unu kemgbe na anyị na-akwado imepụta ebe ụmụazị a ga na-akụzi ụmụazị ka esi asụ igbo ụmụ ihe dị iche iche ụmụ obere obere ihe just ofu awa na saturdays dịka aka nwatakịrị mara ihe bụ aka mara ihe bụ ụkwụ mara ihe bụ anya mara ihe bụ isi mara ihe bụ ọnụ mara ihe bụkwa ukwu na ụkwụ mara ihe bụ ihe dị iche iche dị n'arụ mmadụ mara na nke a bụ ọnụ eji ekwu okwu ọ fụ nna ya kpọọ ya nna ya ọ fụ nne ya kpọọ ya nne m ọ fụ nwoke kpọọ ya nwoke ọ fụ nwaanyị kpọọ ya nwaanyị ọ fụ oche ọkpụma na oche bụ oche ihe dị iche iche dịgacha dị iche maka nwatakịrị ọbụla maara na ihe a na-ekiri n'ụlọ nke a na-akpọ ihe onyonyo ọ mara na ihe onyonyo ka a na-akpọ ya ọ ga-achọ ịma ihe ọpịpị a ja-apị a kedu ihe a na-akpọ ya nke ndị bekee na-akpọ remote biko m na-ayọ unu na-ayọsi unu ike gbaanụ mbọ ka unu na-eme ihe a maka na e mee ihe ka esi eme ihe o mee gịnị ọ tọọ ụtọ aka nri a ya oyide ọrụ iche n'aka ekpe mana ha naabọ bụkwanụ aka ọkwa chukwu kere ha naabọ mana nke a kwọọ nke a achịkọta ya ọnụ ọ ghọọ ihe ụmụnne m na ụmụnna m biko m na-ayọ unu na-ayọsi unu ike na-etufurọ oge agwara m unu na anyị si na Prosium Television na redio ebe a ka a si agbasara unu ozi ọma dị ụtọ ozi ọma nke ọ ya bụ ị nụ ị kọọrọ ibe gị ọ ya bụ ị nụ ọ na-adaba ọ na-aga ka esi ekwu ụmụnne m biko m na-ayọ unu ka unu chọọ anyị ebe ọ bụla anyị nọ maka na o nwere ihe ị ma m amahọ nwee nke m ma ị mahọ maka na a nyụkọta mamịrị ọnụ ọ na-adịkwanụ mma o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ asụsụ Igbo tọrọ ụtọ biko na-amụtanụ ya ya were ka ọ na-agazu mbọ ọnụ maka ọ dịzị m nnọọ ka asụsụ ọ na-efuzi efu mana omenala anyị ama funata ya ka m ji gbara mbọ sị na anyị ga-eme ihe a mesie ike ka asụsụ anyị na-adaba ka ọ na-aga ka esi ekwu ee amankwubi ekwutobi aka kwụsibie ike mana ị chọrọ inweta anyị ebe anyị na-eme ihe a ị ga-enweta anyị na Prosium Television and TV maọbụ redio ịchọsị inwetakwa anyị na nke na-efe n'ikuku ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv ịchọsịkwa inweta anyị na igwe ntị maọbụ ekwentị ị ga-enweta anyị na 08036439671 maọbụ ka ịnweta anyị na 0809 43 43 206 ihe a bụ igwe ntị anyị ị ga-afụ ya na onyonyo ọ na-aga na gbasara mkpọrọ i kiri ọfụma ị na-afụ ya ọ na-aga matakwanụ na ọ nwanne unu nwoke ahụ nke afa ya bụ maazị uchenna ijegalụ na-ewetara unu ozi ọma dị mkpa ọ ya-abụ ị nụ ị kọọrọ ibe gị maka na ihe dị mma dị mma ihe adịghị mma adịghị mma ị ga-agba mbọ ka ị na-anụ ihe a na-agbasị ya biko tie anyị ebe anyị nọ ị ga-agba mbọ mitie anyị na nọmba m kpọrọ nọmba ndị m kpọrọ afa ya ị kpọọ anyị anyị a na-agba kputikputi na-abịa ọ dị nwere ihe ị chọrọ igosi anyị ọ nwere ahịa ị na-azụ ị chọrọ ka anyị mara maka ya o nwere ụlọ akwụkwọ ị nwere ịchọ ịma ka anyị mara maka ya o nwere ihe ọ bụla ị na-eme ọwụ ụlọ ụka ma ọ egwu ka ị chọrọ ịkụpụta ma ọ bụ ụlọ ka ị chọrọ imepe a ma ọ bụ chọrọ ịkụpụta nwa n'ụlọ ụka nke ọ bụla ị chọrọ ị kpọrọ anyị n'igwe ntị anyị nọrọ anyị akpakọ akpakọ ya emechi ụwa ndị ya na-afụ ihe na-aga ya na-ada ọfụma ọ na-adaba biko ekele m unu matakwanụ ọkwa nwanne nwoke aka si kwubu maazị Uchenna Ijegalụ ị ga na-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ị bụ